kedu ihe mere i ji wee bịa ihe m ji wee bịa bụ na ihe ọkụkọ ma mmiri na-achụ dị ya ezigbo mkpa ofu nwoke a na-akpọ maazị Ifeanyị nwa ya nọ obodo oyibo ha bịa bịa kwecha m ọnụ ala jee ebe ọzọ jee gola ala ahụ obi adịghị m mma ah, ah. ihe m bịara bụ ka enye m ọnụ ọla ha ga-abịa ebe ahụ mana ha ya apụta sọsọ ọnụ ọna yes ha ba ha ana ọnwụ so that mbụ ka mma mara na enwere ihe a na-akpọ ihe dị iche na egbe na egbe se na ụmụ ọ bụrụ ihe ị na-akọrọ ogologo akụkọ ị ma na ọ na nke m ụgbọ agacha agwụ eh? ana m enye mmụọ nni na-enye mmadụ nni ihe dịkwa ebe nwa bụ ị na-eje anya sakwa ejidekwe gị aka ma adịrọkwa ị ma ka o si adị m bịazie na shop ewere m ego about money ngwa na ihe agba mbọ na na onye be m na-abịa na kwado kwado ebe na ụkala obi so na ọma m gozi apex money a na-esi enye contractor dị ka mụ

Abịa gịnị ka ị na-eme na ana nwa m? Onwere ihe nụrụ. Gịnị ka ị na-eme na my son's land? Ana nwa gị. Okay, abịara m ka m measure ya ka m dụ sure na o luru how many square meter o kwesịrị ịdị. Ọ ya ka m bịara ime. Onye ahụ bụ agwa elu ha gwa ibe ya. Mgbe egwu ka m na-agụ. Egwu ka m na-agụ. Just jidegodi ya jidegodi ya. Abịa kedu ihe i niri na ana? Ihe m rigwere na. Kedu ihe ị na- abịa sị mana ị ma na m na-atụ gị egwu. Onwekwa ihe m niri na ana o. Efi ilugwe na m dụ njọ amaghọdụ m na enwere ndị ka m wee dụ njọ n'obodo a. maazị ma na ị dụ njọ nụ kedu ihe i niri na ana nwa m nwoke m ma-etikwa mkpu m ma-etikwa mkpu kedu ihe ti kedu ihe i niri na ana mme ịchọbeghị ikwu eziokwu ọkwa aka m abịala ọkwa aka m abịala Ọ gịnị kedu ihe na-ese ana m agafe na-anụ m ma-etikwe mkpu m ma-etikwe ihe m na-ekwu na abịara m ka m measure ana ka m dụ sure na o zuru ezu amanụ m ga-asị onye na-ele ana na-enye ndị mmadụ ana otu a ka ọ dị dibịa highway nwanne m ị ma na anya m naabọ afụ ntị m naabọ nọdụ anya azụ

ịnụbeghị ya onye ọbụla na-agwọ ajọ ọgwụ n'obodo anyị a ma gị bụ onye na-agwọ ajọ ọgwụ ma dibịa gwọọlụ gị ọgwụ ahụ nga a ya atụ gị nga adịma mmata ehe na onwere ihe m mere enweghị mba onwe ihe i melu because ama m na ọdọ na mechi ihe abịa mgbe ndị na-enyocha ihe ga enyochata ihe niile gịwa ma dibịa gwọọlụ gị ọgwụ a chee ka nlo na nke igwe hapụrụ m ka nlo na nke igwe enwere iwe nwere ife okwu ị sị na igwe sị na e jide onye na-eme nsi na aja n'obodo anyị a kpọọ dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ ha naabọ nga nga a tụba nga efere na mbe natara aka ị ka na-afụ ka m na-eje ị na-eje bụrụ eje wetuo obi ihe mere ọnwụ ọ dịgo ka ọ ga-adị o nwere ihe i tinyere n'ana gwa gị na anyị nụ

dịka o si kpọchara ya mana nke bụ eziokwu na maazị bụkwanụ ekwensu ebe ka o si eh? atụra m ya ụjọ mana however however onye ọbụla chọrọ ịlụ m ga-adị ready for nzuzu section